Kalekale kudali mfumu imene idali yokalamba kwambiri kuposa anthu onse amene timawaona masiku ano. Mfumuyi dzina lake lidali Imfa Ilinda. Masiku onse mfumuyi inali kukhala pabwalo lake pamodzi ndi anyakwawa ake akumuyang'anira namamvetsetsa mawu anzeru amene mfumuyi inali kuyankhula. Tsiku lina Imfa Ilinda adadziwa kuti thupi lake lili kutembenuka, mphamvu zake zikutha ndi kutinso alibe masiku ambiri pamoyo wake. Motero adaitana mwana wake wamkulu Mvalamimba. Atabwera anati. Taona, mwana wanga, kufa nkugona. Ine zamoyo tsopano palibe, dzuwa langa lalowa. Koma chimene ndikuuze ndi ichi, ine bambo ako ndine munthu wakalekale. Moyo wa pansi pano ndauona, dziko siliima ayi, koma likuyenda nilitembenuka. Zadzulo ndaziona, ngakhale zamawa zomwe. iwe ndiwe mwana wang'ono sudziwa kanthu choncho tamvera zimene ndikuuze ngati ufuna kuti ukhale mfumu yabwino yokondeka ndi anthu onse uyenera kudzichepesa pamaso pawo chuma chapansi pano sichithayi koma chofunika ndiyo nzeru tsopano nditi ngati ine ndafa udzayitane anthu onse ndi kuwadziwitsa kuti mdziko mwanga muli chuma chimene ndidakumbira pansi kalekale Amene adzapeze chuma ichi ndiye amene adzakhala mfumu m'malo mwako. Ukamvera zimene ndikunenazi udzakhala bwino, koma ukanyozera mawu anga udzavutika kwambiri. Mfumu Imfa Ilinda adamwalira, ndipo patapita miyezi ingapo, anthu onse a m'dziko lake adasonkhana kudzalonga ufumu Mvalamimba, mwana wa Imfa Ilinda, m'malo mwa bambo ake. Anthu atasonkhana, Mvalamimba adauza anthu onse zimene bambo ake anamuuza za chuma chobisidwa pansi chija. Koma anthu adadabwa pakumva mfumu yatsopanoyi ikusewera ndi dzina la ufumu motero. Ena adati. Kaya ufumu wanuwu umene mumalowetsa ndi zitsiru kwete zomwewo, tiona umo uti ukhalire. Koma mfumuyo adanena motsimikizadi, motero anthu anabwerera kwawo. Ena adayesa kuti pena nkusereula kwake Mvalamimba, koma pamene adazindikira kuti nzoona zimene mfumuyo idawauza, ambiri adayamba kukumbakumba pansi ndi mphamvu zao zonse. Tsiku lina mwamuna wina dzina lake Mtalimanja amene adaakumba m'munda mwake, khasu linamenya pa kanthu kolimba komwe iye adayesa kuti ndi mwala. adafukula koma adapeza kuti si mwala ayi ndi thumba lodzadza ndi ndalama mtalimanja adanjenjemera kwambiri ndi mantha akulu adanyamula thumba kunka nalo ku nyumba kwake nakasonyeza mkazi wake atamfotokozera mkazi wake mmene adatolera chumacho m'munda mkazi adati mtali mwamuna wanga uyenera kuti upite mawa kwa mfumu ndi thumbalo ukamusonyeze kuti chuma chija mudanenachi ndachipeza timve zimene ati anene ukapanda kutero ndipo ngati adzamva kuti udachipeza kaya izo nzako mtalimanja kuyankha kwake adati inde mtilipanji mkazi wanga ndamva ndipita koma mtalimanja sadapite kwa mfumu ndi chumacho patapita masiku mkazi adati kodi bambo inu mufuna kutimangitsa eti bwanji simunapitebe ndi thumba lija kwa eni ake mwamuna adangoti ndidzapitabe mkazi poona masiku kuchuluka osapita adaganiza zopita yekha mwamuna osamuuza Pamene adafika kwa mfumuko adati, Thumba lija munkanenali lidakumbidwa ndi mwamuna wanga. Mfumu idati, Ndiwe mkazi wa Mtalimanja kodi? Mkazi adavomera kuti ndiye amene, ndipo mfumu idamuuza kuti anene pamaso pa anthu zomwe adadzanenazo. Mwamuna wanga ndiye amene adapeza thumbalo polima m'munda, ndiye ndabwera kudzakudziwitsani. adatero mtiripanje tsopano mfumu idauza mkaziyo kuti apite kwawo mawu ake wamva mkaziyo adanyamuka nabwerera kwawo pamene adafika ku nyumba kwawo sanauze mwamuna wake kuti adakauza mfumu za thumbalo pakuti iye mu mtima mwake anali kufunitsitsa kuti akhale mkazi wa mfumu pakuona masiku kutha mfumu idaganiza kuti mtalimanja akufuna kudya yekha chumacho ndipo adatuma anthu kukamuitana ku mudzi kwawo nthawi imeneyi mtalimanja adali ndi maganizo oti mfumu ili kufuna kumunyenga kuti ilande chumacho osampatsa ufumu monga adanenera ndipo usiku adalota tulo oti iwe ndidzakupasa nzeru mwana wa munthu wosauka ndipo udzakhala wolemera Kutacha adapita kutchire naona pamene panali kusewera akalulu nasiya atatcherapo misampha yake Napitanso kumtsinje, natcherako mono wake. M'mawa mwake adakayendera, napeza kuti m'msampha mwakola kalulu. Adaonjola kuti apite naye kumudzi. Koma iye adadabwa kumva mawu akuti, Kamsiye kalulu m'mono. Adapita kumtsinje, koma pamene adatulutsa mono m'madzi adaona kuti mudagwidwa chinsomba. Adamvanso mawu akuti, Akakoletse nsombayo pamsampha ndi kuisiya pompo. Atatero munthuyo adabwerera ku nyumba kwake. Mmawa kutacha adauza mkazi wake kuti atsagane naye ku mtsinje kusamba. Mwamunayo adati, Ndifuna kupita ndi mbeza yanga pakuti ndifuna kukawedza tinsomba ta ndiwo. Ndiwo zamasamba zandikola. Pamene adafika pa mtsinje adayamba kuwedza nagwira kalulu ndi mono omwe. Mkazi mmene adaona izi adasowa chonena. koma adangoti mu mtima mwake uku nkulaula uku kaya ndani anazionapo zoterezi adanyamula kaluluyo kubwerera ku nyumba napitirira nafika adasiya msampha paja mkazi adaonanso zodabwitsa zina nati zinthu izi chibadwire changa chonse sindinazimve kuti munthu adagwira kalulu mmono m'madzi ndiponso nsomba mu msampha mtchire zoterezi tikhala nazo moyo kaya tichite bwanji tsopano kapena tidye chabe tizifa kenaka adabwerera ku nyumba kwake mmawa mwamuna adalota munthu amene anali kusunga nyumba ya nyama akumenya mfumu kumsana ndi fupa la nyama zovala za mfumu nizifira ndi magazi munthuyo adagwidwa namuyika mndende mtalimanja ndi mkazi wake asanathe kudya padabwera mthenga kuchokera kwa mfumu nati Mtalimanja, mfumu akukuitana ku Namizimu, upite mawa. M'mawa adanyamuka ndi mkazi wake kupita kwa mfumu. Atafika ku Namizimu, mthenga adakauza mfumu kuti Mtalimanja wafika. Mfumu idamuitana nimufunsa niti, Udaonanji Mtalimanja? Palibe chimene ndidaona. Palibe kanthu konse kapena udaona? Ayi mfumu, palibe chimene ndidaona. Ndipo mfumu idayankhula ndi mkazi wa Mtalimanja kuti, Ndafunsa mwamuna wako kuti pena adaona kanthu. koma akuti palibe chimene adaona mkaziyo adati ayi mfumu akukana chabe akudziwa chimene adaona ndipo mtalimanja adati kwa mfumu ine palibe chimene ndidaona ngati mkazi wanga adziwa chimene ndidaonacho chabwino muuze apite ndi mpolisi wanu akamusonyeze kuti mlandu uthe Mkazi adati, Kodi ukukana pamene thumba la ndalama udalipeza m'munda ndipo udalibisa tsiku lija tidakawedza nsomba nugwira kalulu m'madzi ndi mbedza? Pamenepo Mtalimanja adati, Taonanitu mfumu, muli kumva zimene akunena mkaziyo kuti ndidagwira kalulu ndi mbedza. Ndani amene adawedzapo kalulu m'madzi? Si misala imeneyi? Chabwino apite akakuonetseni thumbalo. Mkaziyo adayesa kunenetsa nati, Zimene ndikunenazi ndi zoona mfumu. Tsiku limene adawedza kalulu ndi mbedzayo, Tidapitanso m'tchire kumene adatcha misampha yake, ndipo tidaona msampha utakola chinsomba. Mtalimanja adauzanso mfumu nati, Mukumvatu mfumu misala ya mkaziyo. Tsopano anthu onse pabwalopo adayamba kuseka mkaziyo, nayesa kuti ndi wamisaladi. Koma mkazi adapitirirabe kumtsimikizira mwamuna wake nati, Inu a Mtalimanja, amuna anga, monga mukukanadi, tsiku lija mudanena kuti munthu amene amalondera nyumba yogulitsira nyama wamenya mfumu ndi fupa la nyama. kaya akachira kodi simudanene zimenezi tsopano mfumu idati tamvera mkaziwe iwe ndiwe wonama ndiponso wamisala zonse zimene wanenazi ndi voko chabe ndipo ukadzanenanso zachabe zoterezi pasopo iwe mtalimanja pita ndi mkazi wako koma umuuze kuti bodza sindilifuna asiyiretu Mkaziyo adanyamuka pa bwalo la mfumu ali ndi manyazi kwambiri. Atayenda motalikirana ndi nyumba ya mfumu, mkazi uja adafunsa mwamuna wake kuti chifukwa chiyani adamupeputsira motero pakati pa anthu. Mwamunayo adati, Usalire mkazi wanga, kodi umafuna ndivomere? Ndikadavomera, kodi mfumu siikadatilanda chuma chathu, ndipo ana athu akadatsala ndi chiyani? Koma tsopano chuma chathu tili nacho, ndipo ndife olemera kuposa mfumu. Pamenepo mkazi wake adazindikira kuti mwamuna wake ndi wochenjera kwambiri, nayamba kuseketsana mokondwerera. ndipo tsopano m'nyumba mwawo mudali mosasowa kanthu patapita nthawi mtalimanja adapezeka ndi mlandu wonamiza mfumu ndiponso kuba mwa nyinga adamangidwa miyezi isanu ndi umodzi kenaka mfumu idatenga ndalama zimene zidatsala zomwe mtalimanja adabisa mu mtsuko mnkhokwe